Tá an chuma ar an scéal go bhfuil Jim McGuinness agus Dún na nGall agus Ard Mhacha agus Kieran McGeeney diongbháilte ar ardú céime go Roinn 1 a bhaint amach i mbliana. Conas mar a bheadh ag an dá fhoireann is fearr i Roinn 2 nuair a chuadar in iomaíocht lena chéile? Tomás Mac an tSaoir, atá i mbun tráchtaireachta. Seilbh aige Dún na nGall anois, 50 slat amach ón mbáide anso, trasna a raghaidh siad, táid sin fós ag feitheamh leis an chéad scór tráthnóna. Cúpla duine sa bhreis thiar ansan aige Ard Mhacha anois ag cosaint an chúil anso, an ceann san seolta isteach leis an gciotóg, bhfuil a dhóthain ar an gceann san? Tá! Ana scór faighte ansan aige fear an gcliatháin ansan, Peadar Mogan. Ana cheann ansan leis an gciotóg. Arís imirt ana mhall anso aige Dún na nGall. Trasna a raghaidh siad arís. Ryan McHugh ag fáil spáis anso. An féidir leo scór a dh'fháilt? Seo chughainn fear lár na páirce Dún na nGall agus an ceann san seolta isteach ansan. Bhfuil sé sin ag féachaint go maith. Beidh an brat bán ag imeacht in airde arís. Tá scór eile faighte ansan aige Michael Langan. Imirt déanta go maith ansan aige. Cian McConville ag imirt istigh sa chúinne ach é, bhuel, timpeall lár na páirce go dtí so sa chluiche so. Aidan Forker ag imeacht suas na páirce anso agus seilbh anois acu arís an ceann san seolta isteach ansan. Bhfuil sé sin ag féachaint go maith. Scór le theacht ansan arís acu. Conor Ó Néill ag aimsiú an ceann san. Trasna a raghaidh siad arís Dún na nGall, trasna siar na páirce, bhfuil sé sin fanta istigh. Tá an maor líne ag rá go raibh sé sin fós istigh. Seilbh arís aige Dún na nGall suas leo. Michael Langan fuair sé scór ana dheas ansan tamaillín beag ó shin. Beidh sé ag lorg ceann eile. Ach bhuel, sin an stíl imeartha i mbliana, deas mall leis an liathróid. Seilbh an rí anois gan dabht. Seilbh arís aige Dún na nGall. Seo chughainn fear dainséarach. Scaoilfidh sé seo féig an sprioc más féidir in aon chor leis agus an brat bán imithe in airde babhta amháin eile. Paddy McBrearty an babhta so ag aimsiú Píosa beag spáis ansan. Déanta go maith ansan aige Ciarán Mackin. Cén rogha a bheidh ag Ciarán ansan, na cosantóirí anois ag teacht isteach air, caithfidh sé a bheith cúramach. Siar a raghaidh siad anseo Ard Mhacha, amach dtí líne 45 arís. Greg McCabe anois ag féachaint in airde anseo, cén rogha a bheidh aige? Seolta trasna na páirce, beidh seilbh arís ag Ard Mhacha anseo, an féidir leo scór a dh'fháilt? An-chleasaíocht in úsáid ansan acu, Conor Ó Néill an babhta so, bhfuil sé sin ag féachaint go maith? Tá an ceann san curtha thairis an dtrasnán go maith aige. Ceann san buaite ar ais arís go saoráideach aige, Ard Mhacha suas na páirce leo le luas anseo. Déanta go maith ansan aige, Ciarán Mackin an ceann san seolta isteach, cuma dainséarach anois air seo, beidh iarracht ar bháide anseo agus an chéad bháide tráthnóna aimsithe ag an fhoireann baile anseo, Ard Mhacha agus an ceann san báite isteach sa líontán ansan aige, Andrew Murnin tar éis pas aoibhinn ar fad ar fad ó Chiarán Mackin, é siúd ag imirt ansan agus uimhir a seacht ar a dhroim tráthnóna aige. Is an ceann san buailte isteach sa líontán aige Andrew Murnin, an chéad bháide faighte aige Ard Mhacha. Joe McElroy amach trasna na páirce anseo, na cosantóirí ag titim siar aige Dún na nGall. Suas leis an gcaptaen an fhoireann gan dabht, Aidan Forker amach suas an pháirc anseo, 45 méadar amach ón bháide, cóngarach don dtaobhlíne le ciumhais na bróige is é déanta míle babhta aige seo agus an ceann san curtha thairis an dtrasnán aige agus é ana shásta ar fad leis sin. Go tapaidh ag Dún na nGall ansan. Bhuel, féach ar sin, an áit go bhfuil Paddy McBrearty ag aimsiú na liathróide, is é amuigh fén bpáirc anseo, suas na páirce arís é, is gan éinne cóngarach in aon chor dó, ní féidir spás a thabhairt don bhfear so agus leis an gciotóg! An ceann san sáite thairis an dtrasnán aige agus an séú scór aimsithe ag Dún na nGall anseo sa chéad leath. Seilbh arís d'Andrew Murnin amach tríd na línte, seo chucu Dún na nGall leis an liathróid seo. Nuair a thug imirt san imirt le ceanndánacht McBrearty arís, ag seoladh an ceann san isteach, bheadh sé seo dainséarach, an bhfuil sé sin imithe amach, níl, istigh sa bhosca a dtitfidh an ceann seo, seilbh fachta aige fear lár na páirce Dún na nGall agus bhí leathsheans ar bháide ansan aige, Ciarán Thompson, ach é curtha thairis an dtrasnán aige agus, bhuel, is iad Ard Mhacha chun cinn anseo, 1-5 le 0-7 aige leath-am. I dtreo an chliatháin ar ár n-aghaidh Ard Mhacha anseo, spás faighte ansan acu. Jarly Óg Burns anois, seilbh istigh sa chúinne acu. Seo chugainn an fear anois Stefan Campbell, scaoilfidh sé seo fén sprioc má gheibheann sé spás in aon chor, is é istigh sa chúinne anois, níl aon spás anois in aon chor aige seo. Ard Mhacha anois ag imeacht lena chéile chun an liathróid a dh'fháilt anseo, an ceann san curtha thairis an dtrasnán an bhfuil, beidh an brat bán ag imeacht in airde, déanta go maith ansan aige Joe McElroy, bhí an t-ádh le Ard Mhacha an scór sin a dh'fháilt.

Iarracht anois aige Dún na nGall scór éigin a dh'fháilt anso suas na páirce leo. Seilbh anois aige McBrearty is é ag iarraidh imeacht isteach ar chúl anso, an ceann san ag titim gearra an bhfuil agus bhuel titithe istigh i mbéal a' bháire contúirt a' baint leis seo agus stracaithe chun talún ansan an bhfuil bhuel Jarly Óg Burns ansan a' stracadh chun talún agus bhuel cic éirice bronnta ag an réiteoir agus bhuel deis luachmhar anois aige Dún na nGall cic éirice a dh'fháilt anso agus báide a dh'fháilt is an bearna sin a dh'oscailt píosa beag eile. Bhuel, Jarly Óg is stracaithe istigh ansan agus ní féidir é sin a dhéanamh. Beidh iarracht anois aige Oisín Gallen báide a dh'fháilt anseo. Blaine Hughes istigh sa bháire chun stop a chur leis an gceann seo agus déanta aige Hughes. Ana-shábháilt aige istigh sa bháire agus é ana-shásta leis sin. Beidh sé sin cinniúnach tráthnóna. Deis luachmhar caillte ansan aige Dún na nGall. An ceann san buailte amach fada aige, Blaine Hughes amach i dtreo lár na páirce gach aon liathróid ana-thábhachtach anois, bhí sé faighte ansan aige Mogan an bhfuil, an liathróid san caillte, ansan aige Dún na nGall, agus Ciarán Mackin ag fáilt an liathróid san suas na páirce leo in aice leis an seastán anois. Gach aon duine dos na lucht féachana an-shásta leis an taispeántas anseo sa darna leath, an scaoilfidh sé fé aige so, an ceann san seolta isteach ansan, bhfuil sé sin ag féachaint go maith, tá cuma na maitheasa ar an gceann san ó Rian O'Neill, agus scór faighte ansan aige agus tá siad chun cinn arís. Caolan McGonagle anois, 40 slat amach ón mbáire, gach aon liathróid ana-thábhachtach, tá siad ag lorg scóir anseo. Caithfidh siad na tosaithe dainséaracha a chur ar an liathróid. Is tá ceann fachta ansan, an bhfuil an ceann san ag féachaint go maith ó bhróig Shane O'Donnell. Is é sin atá ag teastáil uathu. Comhscór anseo againn. Ach iarracht amháin anois aige Ard Mhacha scór a ghabháilt is an cluiche seo a bhuachtaint. Cóngarach don dtaobhlíne atá siad anois. Caithfidh siad a bheith cúramach anois gan an liathróid a scaoileadh uathu anseo. Suas na páirce leo. Jarly Óg Burns amach ar an ionsaí is gan éinne ag teacht in aon chor anseo agus an ceann sin curtha isteach leis an dorn aige ach é róghearr agus sínte ar an dtalamh atá Shaun Patton agus, bhuel, an bhfuil an deis caillte ansan aige Burns? Bhí an ceann san le cur thairis an dtrasnán aige. Paddy McBrearty amuigh i lár na páirce, an bhfuil deis eile aige Dún na nGall? Níl, mar tá an feadóg deireanach séidte anseo in Ard Mhacha.